Kɔkɛ i ni ce. Nba. Eh. Bindu. Ah. I ni ce. Nse. A ni baara. Nin ye gulu de ye kalacɛ la tan wa? Gulu de ye kalacɛ la nin ye bɛɛ tan. Han. Hɛɛ. Kɛ Ala ye yɛlɛmani masa ye koyi. Walahi. Han. E dun ye mun faamuya gulu ka sisan taabolo in na? Maa tɛ se ka fɛn fɔ nin ko in na fɔlɔ koyi. Ɔ. bari eh, maa t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ala ɲini don walima an mago ɲini a bɛ se kɛ hali yɛrɛ ɲini ye bari u ka diinɛ in ah, a donsiraw ka ca o kosɛbɛ ɔ wa a tabiya yɔrɔw tɛ kelen ye mhm. ɔ bamananw dun fɛ yen kelen don n b'a la walima n t'a la ye o kɔni y'an ta ye kɔkɛ a mana k'a fasɔn fasɔn ye sa mhm. ala ka nin kɛ gulu yɛlɛmanen de ye ne m'a fɔ e ye, kɔkɛ n ko ala de ye yɛlɛmani masa ye ayi eh, bindu sisan kɔni ah. dususuma b'a ka ko la a ka ko taabolo ka ɲi ah. hali a danni foro kɔnɔ baara ni ninnu ma ah. ani dukɔnɔ baara misɛnw oh. o bɛɛ ka fisa o eh. gulu nba ɔhɔ na an ye dɔ kɛ an ka taa an kun don suma na a to an ka tila nin yɔrɔnin na ayi a to in yɛrɛ de tile kalayara an ka taa an kun don suma na an tɛ ma n se a ni ce gulu nba nse eh. ah. ah, gulu i ka nin taabolo in diyara ne ye koyi walahi e m'a ye baara de bɛ mɔgɔ nafa tɔnɔ b'ale de la o tɔnɔ de bɛ k'i ma hɛrɛ ye i ka nin yɛlɛmani in ɲɛna dɛ gulu ala ka nin kɛ ɲɛta ye layi ma y'a mɛn baasi e bɛ fɛ ka taa lɔgɔ dɔ ɲini sa ne bɛ taa lɔgɔ dɔ ɲini kungo kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa so sa kɛ ayi a bɛ kɛ ten ma e k'o to yen jele di yan ni ne yɛrɛ tila baara la n bɛ dɔgɔ ɲini n bɛ taa n'a ye fo so ayiwa a ka kɛ ten o tuma kɔkɛ namu ne bɛ bila aw ɲɛ a bɛ kɛ ten ka taa to ko la k'an sɔɔni cu cu ca an ta cu ca cu ca cu ca

a y'aw tilen kɛ ayi e k'i tilen ka na i jɔ k'i tilen sa a y'a jɔ yan a k'an jigin n'o bolo yɛlɛ bolo jigin bolo yɛlɛ bolo jigin a y'aw yɛlɛma

an ba ni sɔgɔma an yɛrɛdɔnbugu ekɔlidenw ye yɛrɛdɔn kuma o de bɛ fɔ yan o wale de bɛ kɛ yan an tagabolo o de ye an y'a bɔ an bangebaw la wa an b'o don an denw na sodɔn jiridɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ bravo aa ani ɲana aw ni baara wayi bolo yɛlɛ bolo jigin bolo yɛlɛ bolo jigin ee n Monsieur a fɔ baba commandant k'a ka hakɛ to k'i sen bɔ an ka jiri kan petit e jɔn ekɔliso nana ji ni kungo ani sigida lakanabaga o minisiri de ne mais qu'est-ce qui se passe là nin ɲɔgɔn denmisɛnnin bɛna jɔ ne ma k'a da se k'o fɔ ne ma e yɛrɛ jɔlen bɛ ten fɛn fu la aa mon commandant k'i bolo da i dusu kan i denw don anw ni olu bɛɛ i ka maramɔgɔw de a na kɛ namasa fɔcogo la jamana denmisɛnw ka gouvernement min sigilen don n'a bɛ diɲɛ yɔrɔ caman na bi ale y'o bolofara lasigiden anw fɛ yan a sigi ni bi cɛ anw fɛ yan denmisɛnnin kunda an y'a jɔyɔrɔba de kosɛbɛ ekɔliso la yan en tout cas a ka dan nin ma n t'a fɛ ka nin ɲɔgɔn wɛrɛ mɛn bilen n tulo la a y'aw ka denmisɛnninw mara an y'a ye k'a fɔ nin de bɛ fasoden waleya caman sabati ka anw lafiya jamana yiriwa sariya waleyaliw la kɔni a mana kɛ cogo o cogo bonya de ka ɲi ko bɛɛ la faama bɛ bonya de a faamuna a b'o f'i ye faama bɛ bonya de a faamuna

Ne bɛna n ka jaba susu o tile ganna subahanalayi fanta a filɛ kutubu nin fana ye mun fɛn tuguni layilayilala mohamadu rasulu layi walayi ni mɔgɔ m'i janto i yɛrɛ la nin so in kɔnɔ mori baara bɛ fa wili mɔgɔ la yan yɔrɔnin kelen ee subagamuso ɲɛngo hasidi nin tɛ foyi kɛ ne ni n denw na ni ala sɔnna a ma ne ni n denw b'an ka hadamadenya k'i ɲɛ na yan ee ee farima i kun tɛ sabali jɔnni y'a fɔ e ye ko nin ye mɔgɔ nɔ ye ee nin yɛrɛ bɛ se ka kɛ faran ka sɛbɛn dɔ burunnen y'a kɔ fanta i kɔni kana o kuma suguw fɔ sa sabali sa faran ka sɛbɛn ka bin a kɔ dukɛnɛ na o bɛ bɛn tiɲɛ ma nka faran ka sɛbɛn ka bi a kɔ ne ka kolon jukɔrɔ o bɛ kɛ cogo jumɛn na nin tɛ pɛnda ni mɔgɔ fila si jɛ ye pɛnda ka somaya a ma dogo mɔgɔ si la du in kɔnɔ yan ale de nɔ don e farima i tɛ sabali wa han e ye sɛbɛn ye pɛnda bolo tuma jumɛn ka n'a bila yan pɛnda don sa nka ni mɔgɔ fila jɛ tɛ marikala zo ye fila ye dɛ ɛ fanta e bɛ kala bila i ɲin na ka bɛn ni nin ye wa farima hakili la k'ale bɛ cogo min ko bɛɛ y'a ɲɔgɔn ye wa e ni ne tɛ se ka kɛ kelen fo ka diɲɛ wuli e yɛrɛ ma kuma ban ne ne bɛ se ka kɛ kelen cɛlasigi yɔrɔ la denwolola ani denwolobali olu bɛ se ka kɛ kelen ko ne ye kalo kɔnɔntɔn sidɔn de ne y'a ta ka tila k'a wolo ni sigikun wɛrɛ min b'i la in kɔnɔ e t'o fɔ n ye nka nin ye ɲɛgoya dɔrɔn de ye ka ɲɛsin ne denw ma an b'a bɔ ɲɔgɔn na yan ni ne ye denw ɲɛgoya ne y'o kɛ n yɛrɛ de la o sabula ne tɛ se ka bɔ faran ka furu la ka taa sigi cɛ wɛrɛ si kunna ne cɛ denw tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ne ma o farima i b'a dɔn wa n'i b'i ka keleya jalan kɛ o kɛ i ka n denw sen bɔ a la ayiwa e yɛrɛ ka nin lajɛ han e bɛ ka i cɛsiri ka tasuma mana ka mɔgɔ min makɔnɔ o tigi bɛ ka jisuma kɛ k'i kunbɛn ɛɛ farima i t'i miiri dɔɔnin fɛn min nin ko tɛ to tan walayi nin ko tɛ to tan faran bɛ na an bɛ nin ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ka sɛbɛn bila n ka kolon jukɔrɔ ko n tɛ kuma n bɛ kuma hali sini mɔgɔ si m'a fɔ i kana kuma fanta e de ye ne da don nin kuma in na o ne tɛ e farimaba dɔn e b'i si kɛ nin kuma na du kɔnɔ yan ne t'e filɛ jango ka kala kari n ɲin na ka bɛn ni e ye taa dɛɛ somamuso haasidi walayi nin tɛ se ka foyi kɛ ne ni n denw na ne bɔgɔ ta yɔrɔ ka girin dɛɛ hɛ hee ala ɛɛ farima walayi e b'i sa cogo la nin ye tan walayi fanta e tɛ ka fara pɛnda kan ka ne kɛlɛ nin ye wa mɛ ni ala sɔnna a ma pɛnda i fana k'a dɔn ka fɔ ko ba fure ma ne fana lankolon bila ne mamuso y'a ka diɲɛnatigɛ kɛ mɔgɔ si m'a bɔ a cogo la a ka cɛlasigi la ne ye bafunɛ mɔden de ye filɛ a filɛ i ka sɛbɛn talen filɛ nin y'i bolo la wa nin ye nin lakarilen de ye nin ko de bannen filɛ nin ye nka faran mana na an b'a kuma kɛ